ala ka seli jɔn ka kan hɔrɔnyali dɔ ka bɔ tasuma kɔnɔ doni ma ya alahu ya rabbana an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ an na k'an bɛɛ lajɛlen kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma kɔnɔ doni ma jɔn minnu bɛ yen k'a fɔ ala bɛna hinɛ u la nin sunkaloba kɔnɔ k'u kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma ma ala ka ne ni aw sɔrɔ a la jɔn minnu bɛ yen k'a fɔ ala bɛna yafa u ma sunkaloba nin kɔnɔ k'u don arijinɛ kɔnɔ ala ka ne ni aw sɔrɔ a la jɔn min bɛ yen k'a fɔ alahu taala bɛn'u don babu rayani fɛ kiyama kɛnɛ kan ala ka ne ni aw sɔrɔ a la jɔn minnu bɛ yen k'a fɔ ala bɛn'u kisi ka bɔ kiyama tile kɔrɔ jɔ ma ala ka ne ni aw sɔrɔ a la jɔn min bɛ yen ni kuranɛ bɛna taa k'u ma seere kiyama kɛnɛ kan k'a fɔ ko ala karisa bila ne d'u bali dumuni na tile fɛ ne d'u bali u negew la tile fɛ ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a la jɔn minnu bɛ yen k'a fɔ ko sini ayiwa kuranɛ yɛrɛ bɛna taa a fɔ ala ye ala karisa to yen k'a d'a kan ne de y'a bali a ka sufɛ sunɔgɔ la ala a to yen ala b'o to yen an b'a ɲini ala fɛ ala ka ne ni e sɔrɔ fɛnɛ na jɔn min bɛ yen k'a fɔ ala yɛrɛ bɛn'a fɔ aw ye sun don ne ala de kama aw ye negew to yen ne ala de kama sun tiɲɛ fɛnw a y'a nin bɛɛ to yen ne ala de kama o tuma na ne ala fɛnɛ b'aw sara sara la bi a tɛ nimisa sara min na nin bɛ fɔ don min na aw ni ne ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ jama cɛ la alikawusara min bɛ yen ni an y'a kanu kabini an bɛ diɲɛ na kawusara min bɛ yen n'an y'a nata k'a fɔ an ka ji min kabini an bɛ diɲɛ na o kawusara kɔji an b'a ɲini ala fɛ ala kana haramu don ne ni aw cɛ ala kana haramu don ne ni aw ni o minni cɛ ala kana haramu don ayiwa fɛn minnu bɛ yen walima bonya min bɛ yen ko ala bɛn'o di kawusara kɔ minbaw ma ala kana haramu don an n'a cɛ maa minnu bɛ yen k'a fɔ ko masaba alahu taala yɛrɛ bɛna sɔn ka ala ka ciden bila alikawusara kɔda la k'a ka jifilen kɛ ka ji soli a k'a di mɔgɔw ma kelen kelen o bɛna di jama min ma ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a la an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka dɛmɛ k'an ye ala ka sabati k'an ye sunkaloba nana a sɔrɔ bana bɛ maa fɛn fɛn na ala ka kɛnɛya d'u ma sunkaloba nana a sɔrɔ papiyeko gɛlɛya bɛ fɛn fɛn na ala k'i ka papiyeko ɲɛnabɔ sunkaloba nin nana a sɔrɔ denko hami bɛ fɛn o fɛn na ala ka den ɲuman d'i ma sunkaloba nin nana a sɔrɔ furukɛ hami bɛ fɛn o fɛn na ala ka furucɛ ɲuman d'i ma sunkaloba nin nana a sɔrɔ furumuso sɔrɔli furumuso ɲuman sɔrɔli o hami bɛ maa o maa la furumuso ɲuman ala taala k'o d'i ma nin sunkaloba nin nana a sɔrɔ tuguni gɛlɛya bɛ maa o maa ka furu kɔnɔ an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka sunkaloba nin kɛ sababu ye k'o gɛlɛya wuli ka bɔ a ka furu kɔnɔna la k'a ɲini ala fɛ ala k'an garijɛw foni ala ka banaw kɛnɛya ala ka hɛrɛw k'an ye ala k'an sabati ala k'an sutura ala kana an ni baara ninnu kɛbaliw ala kana an n'u kɛ kelen ye maa minnu bɛ yen k'a fɔ ala jɛn'u ma ko ala bɛna yafa u ma ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a la sunkalo nana a sɔrɔ maa o maa bɛ yen k'a fɔ ko o tigi de fatura k'e ma sunkalo nin diyabɔ an b'a ɲini ala fɛ alahu taala ka saya k'i ma hɛrɛ ka saya k'a tigilama ma maana degun wuli ye ka saya k'a tigilama ma sabati ye k'a ɲini masaba ala fɛ an balima minnu fatura ala ka yafa u ma ala ka yafa u ma ala k'u dayɔrɔ nɛɛma an yɛrɛ minnu fana bɛ yen n'an ta waati ma se fɔlɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka sabati d'an ma ala k'an sutura ala k'an kɔrɔta ala k'an bonya ala k'an kisi ka bɔ dɔgɔya ma ala taala k'an sutura diɲɛ na ala k'an sutura kiyama fɛn min ye diɲɛ lebu kiyama lebu ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ o ma an b'a ɲini masaba ala taala fɛ ala ka jamana ninnu suma k'a ɲini ala taala fɛ maa minnu bɛ yen k'u kun nabɛnnen don k'u bɛna taa umura la ni umura ma se ka ɲɛnabɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛ bɛ cogo min na bi a ma dogo nka umura baraji ala k'a d'an ma maa minnu bɛ yen n'a kun ka d'u ye ka t'u ɲɛ da ala taala ka nin soba kan n'a ma se ka sabati an b'a ɲini masaba ala fɛ siɲɛ wɛrɛ ta ala k'a nɔgɔya ye umura baraji ala k'a d'an ma hiji min fana n'a bɛ sira la ka na ni mɔgɔw sirannen don an b'a ɲini ala fɛ yanni hiji waati cɛ siran o siran bɛ adamadenw dusukun na ala k'a wuli yanni hiji waati cɛ degun o degun bɛ yen an b'a ɲini ala fɛ ala taala k'a wuli an b'a ɲini masaba ala fɛ ala k'an kanu an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kɔrɔta an b'a ɲini ala fɛ ala taala k'an sutura ala ka barika don an ka sɔrɔw la ala ka barika don an ka lahalaw la ala ka dɛmɛ kɛ an ye

an bɛ dugawu kɛ an balimaw ye minnu ma ɲinɛ u dayɔrɔ kɔ minnu ma ɲinɛ u ka sini kɔ minnu ma ɲinɛ u ka arijinɛ kɔ n'olu de bɛ ka dɔ tigɛ ka b'u ka musakaw la k'a bila ka n'a ye kɔlɔn sen a ka ji di maaw ma ji tɛ maa minnu bolo k'a bila ka n'a ye nin kɛ misiri ye misiri ka jɔ yɔrɔ la ayiwa seliyɔrɔ ko bɛ maa minnu na k'a bila ka n'a ye nin di dɛsɛbaatɔw ma a ye nin di fantanw ma o fɛn o fɛn bɛ ka kɛ an balimaw fɛ jamana kɔnɔ yan walima jamana kɔkan an b'a ɲini masaba ala fɛ aw ka bɔta nin ala k'aw sara ye ala ka ɲuman mizani ala k'o giriya aw tɔgɔ la ala k'a kɛ hɛrɛ ye ala k'a kɛ bonya ye ala k'a kɛ sutura ye aw fɛn o fɛn ye nin kɛ yanni sunkalo cɛ foli bɛ lase aw ma ka dugawu kɛ aw ye sunkalo fana daminɛ ni sisan cɛ an balima minnu bɛ yen k'a fɔ k'u ye wari bɔ an balima minnu bɛ yen k'a fɔ k'u ka dugawu nana an balima minnu bɛ yen k'a fɔ k'u ka ŋaniya ɲuman bɛ yen walima ŋaniya ɲuman yɛrɛ nana k'a fɔ suntigɛ ni alahu taala ye sini yira an na sini kari n'an b'a fɔ a ma ko kari arabuw ko a ma k'a fɔ ko al ahad nanzaraw yɛrɛ fana ko a ma k'a fɔ ko dimanche n'o bɛna taa bɛn avril kalo tile tan ani seegin ma avril kalo o tile tan ni seegin n'a bɛna taa bɛn o ma kuma dɔ la a bɛna bɛn sunkalo tile wɔɔrɔ ma sunkalo tile wɔɔrɔ avril kalo tile tan ani seegin ba fila san ba fila ani mugan ni kelen nansarasan na san ba kelen kɛmɛ naani bi naani ani fila ayiwa n'o ye alakira ka hijira ye salalahu alayhi wa salam alikawusara bɛ suntigɛ min kɛ san o san o suntigɛ belebele o bɛna labɛn ni alahu taala ye sini yira an na o tuma na maa o maa bɛ yen k'a fɔ k'o de ka wari nana k'a daminɛ an balima minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don ameriki ma amerikɛnw ka cikan nana an bɛ dugawu k'u ye an bɛ foli lase u ma an balima minnu sigilen don europe kɛrɛnkɛrɛnya la an bolo dara minnu ka cikan o kɛra an balima minnu bɛ faransi aw ka cikan k'a nana aw ka cikan k'a yera foli bɛ lase aw ma an balima minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don angola ma aw ka cikan nana nka aw ka cikan min nana o de ye ko k'a don denmisɛnninw banabaatɔ ninnu olu ka yɔrɔ jɔli ko la o tuma na foli bɛ lase aw ma dugaw bɛ kɛ aw ye an balimamuso caman fana bɛ yen minnu fana y'a dɔgɔdɔgɔnin bila ka na a ye nin fara aw ka suntigɛ musaka kan a ye nin fara aw ka suntigɛ musaka kan an b'o foli lase aw fana ma an b'o dugaw kɛ aw ye caman fana bɛ yen mun yɛrɛ fana hakili tora karamɔgɔkɛ la ka d'a kan dɔw bɛ na an t'a dɔn jɔn yɛrɛ don a bɛ bɔ dugu jumɛn na ɔ kuma dɔ la cikanw bɛ na a ye nin di karamɔgɔkɛ ma a k'a ka sun tigɛ a ye nin d'a ma k'a k'a ka sugurisɔngɔ ye aw y'o baara min kɛ hali n'o sɔrɔ anw tɛ aw dɔn an t'aw jamu dɔn aw bɛ dugu min na an t'o dɔn mɛ a ye nin kɛ ala min kama ala kɔni b'aw yɔrɔ dɔn ala b'a dɔn aw bɛ sara sara min fana na ala kira ko sallallahu alayhi wasalam ko ni maa fɛn fɛn y'a balima sun tigɛ balima nin ye baraji min sɔrɔ sun na e min kɛra sababu ye k'a sun tigɛ k'ala b'o baraji ɲɔgɔnna d'i ma ko ka sɔrɔ a ma foyi nagasi ka bɔ balima nin yɛrɛ fɛnɛ ta la ɔ maa min ka dɛrɛmɛ kelen yera suntigɛ la suntigɛ wari mun nana minnu yɛrɛ fana ye balolama di minnu yɛrɛ fana ye ko wɛrɛ kɛ an bɛ foli lase aw ma ɔ an ka disibaw an ka abubakari sirikiw ani an ka usumani bun afanu olu fana b'an bolo mali la yan dɛ an ka dugawu k'u ye kosɛbɛ kosɛbɛ an balimaw bɛ yen minnu yɛrɛ b'alikawusara biro nin kɔnɔ allahu taala ye nɔgɔya k'u ye nin waati la o nɔgɔya min ni ala y'a d'u ma tiɲɛ na u fana ye dɔ bɔ a la ka di masaba allahu taala ma san o san u seko ye mun ye o b'a kɛ a b'a dɔn nin san damadɔ la delili tɛ ka kɛ ahan salon an ma delili kɛ ayiwa gurupu sanfɛ ko suntigɛ ko bɛ sen na mɔgɔw yɛrɛ kɔni y'a dɔw yɛrɛ ye ka dɔw bila ka na i n'a fɔ ɲinan ta ɲinan fana delili ma kɛ mɛ o bɛɛ lajɛlen n'a ta an balima ninnu bɛ wuli ayiwa ni saraw la belebeleba ye aha hali ni delili ma kɛ gurupu sanfɛ an kun bɛ mun kɔni kɛ laada la an b'o baara kɛ

an b'a dɔn aw bɛ siran de n'aw tɔgɔ tora ka fɔ ayiwa aw yɛrɛ bɛ siran a kana taa kɛ yɛrɛ yira ko ye a kana taa kɛ waso ko ye a kana taa kɛ mɔgɔw k'a dɔn ko karisa de bɛ o de saamɛ bɛ aw la mɛ e y'a kɛ ala min kama insha allahu hali ni maaw m'i tɔgɔ fɔ ala yɛrɛ de bɛna e tɔgɔ da kɛnɛ kan mhm, parce que eh, nin baara belebeleba min kɔni bɛ kɛ an b'a dɔn dɔw bɛ bɔ kɔfɛ dɛ mɛ baara nin yɛrɛ k'a sɛgɛnba ta k'a da i kunna o bɛ bɔ mali de kɔnɔ yan dɛ wala o giriman giriman giriman ninnu bɔbaw olu de bɛ jamana nin kɔnɔ yan u bɛ mali de kɔnɔ yan o tuma an bɛ foli lase u ma an bɛ dugawu k'u ye o y'a dabɔ ka balima silamɛ minnu sun tigɛ o y'a dabɔ ka fantan minnu sun tigɛ k'a dabɔ ka filiyabaatɔ minnu sun tigɛ k'a dabɔ yatimɛden minnu bɛ yen ka hinɛ u la deplase minnu bɛ yen ka dɔ d'u ma nin baara min bɛ yen n'a kɛra laada ye an b'o foli lase aw ma an b'o dugawu kɛ aw ye ka ɲini ala fɛ aw ye baara min kɛ ala k'a bila aw ka ɲuman mizani na ala k'a bila aw ka ɲuman mizani na ala kan'an kɛ ɲɔgɔn ma fisiriwale ala kan'an kɛ ɲɔgɔn ma fisiriwale maa o maa bɛ yen k'a fɔ i ye dɛrɛmɛ kelen de don ni suntigɛ ko la anw da ser'i tɔgɔ ma an da ma s'i tɔgɔ ma alahu taala b'i dɔn i m'a dabɔ anw yɛrɛ kama baara ninnu kɔni ye ka sababu dɔ don maaw bɛ fɛnw sɔrɔ ni ɲɔgɔn ye sababu de la n'o tɛ an b'a dɔn baara nin bɛɛ dabɔlen don ala jati de kama

o kɔfɛ ɲininkali caman tɛna jaabi bi komi an bɛ sunkalo kɔnɔ a dɔrɔrɔ waatiw ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ an kɔni b'an jija insha Allah aw ka jaabi damadɔni mɛn ɔ mɛ ni min m'a ka jaabi mɛn k'a bila i kunna an ma pan i kunna an ma ɲina fɛnɛ ɔ sunkalo n'a lahalaw don o tuma an bɛna damadɔ kɔni jaabi ka ɲini masaba ala fɛ minnu bɛna jaabi ala ka faamu d'an ma ala ka faamu d'an ma ka baaraw kɛli nɔgɔya ka tila k'a yira mɔgɔ kura fɛn fɛn bɛ yɛlɛ k'a yira bɛɛ la bɛɛ lajɛlen ka kuma ni an balimakɛ ye n'o ye jalo ye n'i yɛlɛla gurupu sanfɛ e ye mɔgɔ kura de ɔ yanni i ka kɛsɔn dɔ pose a f'a ye k'a fɔ ko kɔrɔlen minnu bɛ yen a k'olu dɔ c'i ma olu bɛ telegaramu sanfɛ n'i y'olu dɔw sɔrɔ e yɛrɛ ka kɔrɔlenw lamɛn nafa fila b'a la ɲininkali min b'i bolo n'i b'a fɛ k'o o ɲininkali jaabi dɔn i bɛn'o ɲininkali jaabi dɔn k'a sɔrɔ i ma ɲininkali kɛ yɛrɛ i b'o ɲininkali jaabi dɔn ka sɔrɔ i ma ɲininkali kɛ a nafa filanan i bɛna ɲininkali wɛrɛ jaabi dɔn e yɛrɛ ma ɲininkali min miiri walima ɲininkali min yɛrɛ kun t'i kun na yɛrɛ maa si tɛ yen k'a fɔ i b'i ta kɛ ayiwa ɲininkali jaabi ni lamɛnli ye fo a ka di e ye ka ɲininkali min kɛ f'i k'o jaabi dɔ sɔrɔ a kɔnɔ o tuma na an bɛ mun fɔ mɔgɔw ye o ye lamɛnli de ye a ye lamɛnli kɛ ka caya darisu ninnu a y'u lamɛn a y'u lamɛn k'i to ka darisu ninnu lamɛn ɲininkali caman bɛ yen a tɛ pose kɛrɛnkɛrɛnya la an bɛ sunkaloba min na a ye tafsiriw lamɛn a y'a lamɛn tafsirikɛlaw n'o y'an karamɔgɔ minnu kɛlen don k'u yɛrɛ di ala ma nin waati kɔnɔ a y'u ka tafsiriw lamɛn darisu kɔrɔ minnu fɛnɛ bɛ yen a y'olu lamɛn n'a y'u lamɛn a ka ca alahu taala fɛ an b'a ye ɲininkali kɛta bɛ dɔgɔya e yɛrɛ fɛnɛ ka faamu bɛ jidi a da kama caman tɛ ɲininkali kɛ a tɛ komi ɲininkali man d'u ye dɛ olu kan ka ɲininkali mun kɛ u b'a bɛɛ jaabi de sɔrɔ k'u to lamɛnli la o tuma na minnu bɛ ka ɲininkali kɛ minnu tɛ ka ɲininkali kɛ an bɛ foli lase a bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ k'a fɔ mɔgɔw ye ne ti mɔgɔ layɛlɛbaga ye gurupu sanfɛ maa caman ka mesazi bɛ se ne ma ka nimoro bila ka na karamɔgɔkɛ an nayɛlɛ an nayɛlɛ adiminisiratɛriw de bɛ mɔgɔ layɛlɛ adiminisiratɛriw minnu ye bɛ administration na o tuma olu de bɛ mɔgɔw layɛlɛ ɔ o tuma na karamɔgɔkɛ yɛrɛ tɛ maa layɛlɛla ye fo n'an ye maa layɛlɛla dɔ ka nimoro d'i ma i k'o kɔntakite n'o tɛ an yɛrɛ ka baara tɛ o ye o tuma na adiminisitiratɛriw olu de fana kɛn bɛ k'u yɛrɛ di ala ma olu baaraw kama ni kɛsiyɔn repɔnsi bilara k'a ta k'a disiribiye yɔrɔw la gurupu joli joli k'a bila bila a bɛɛ lajɛlen kan maa o maa bɛ k'o baara kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'i fana ta kɛ sarakati jariya ye ka d'a kan sarakati ninnu nacogo ka ca ka tila k'a fɔ mɔgɔw ye an bɛ kuranɛ kalo de la a y'aw hakili to aw yɛrɛ la a ka kuranɛ caman kalan a ka kuranɛ caman kalan a ye zikuru caman kɛ a ye zikuru caman kɛ a ye nafila caman seli a ye nafila caman seli a ye sarakati caman bɔ paseke kuma dɔ la ɲinan bɛ k'i ka sunkalo laban ye i t'a dɔn salon sunkalo ni ɲinan sunkalo cɛ maa hakɛ min fatura e k'a jateminɛ ban ba kun t'u si kɔnɔ k'a fɔ ko ɲinan sunkalo bɛ kɛ k'olu dalen to duguma mɛ ala y'a latigɛ ɲinan sunkalo y'u sɔrɔ dugumala la o tuma na i fana k'i jija i ka ala bato caman caman kɛ i t'a dɔn n'o sɔrɔ san wɛrɛ sunkalo n'o bɛ n'i sɔrɔ ɲɛnamaya la i t'o dɔn dɛ o tuma na an balima minnu bɛ yen k'u man kɛnɛ ni u kan ka sun mɛ nin waati kɔnɔ a bɛ fɔ k'u ka sun to yen aha olu fana kana sun karaba dɛ o bɛ yen an balima dɔw bɛ yen u man kɛnɛ mɛ bana dunmɛlen tɛ u bɛ se ka sun mɛ sunkalo min filɛ bana ni o sunkalo bɛnna olu bɛ sun to yen n'u kɛnɛyara waati min na u bɛ sɔrɔ k'u ka sun juru sara mɛ a bɛ fɔ minnu yɛrɛ ma k'u tɛ se ka sun ka ɲɛnamaya kɔnɔ pepepewu olu tigilamɔgɔ de bɛ sumali kɛ n'o ye muden ɲɛ kelen ye o muden ɲɛ kelen u bɛ bɛn kulo tilancɛ ni garamu tan ɲɔgɔn na de ma ɔ kan'i yɛrɛ bila kulo ko la taga panini nin yɛrɛ san n'o ye muden ye taa san maa min tɛ se ka sun a kɛlen bɛ komi banabaatɔ girimantigi ninnu ani maa min kɔrɔla kosɛbɛ kosɛbɛ wala aw ka maakɔrɔba minnu b'aw bolo n'u tɛ se ka sun tuguni bana kɛlen don ka digi mɔgɔ minnu na n'u tɛ se ka sun o tuma na a b'olu tɔgɔ la balo de suma aw ka dugu yɛrɛ balo camancɛ ta a b'o de suma o tuma na a b'o di fantanw ma don o don a b'o suma o ɲɛ kelen suma k'o di ɔ ni min yɛrɛ ko k'a b'a ta bɛɛ suma ɲɔgɔn fɛ a tigi ma baasi kɛ mɛ a kɛcogo ɲuman ye mun ye don o don i b'a suma de k'a di mɔgɔw ma o tuma o banabaatɔw an bɛ dugawu kɛ aw ye ala ka kɛnɛya di aw ma dɛsɛlenw n'o y'an ka maakɔrɔw ye k'u fana ka dugawu k'an ye kosɛbɛ maakɔrɔw ka dugawu bɛ minɛ denmisɛnnin ye k'u ka dugawu kɛ an ye ɔ sijan ni kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'o kalifa an na walasa diinɛ nin lase cogo ɲuman an fana bɛ se ka waati caman caman kɛ diinɛ nin laseli la cogo min an b'o ɲini maakɔrɔw fɛ k'u ka cɛkɔrɔba duwawu musokɔrɔba duwawu k'u ka tila u k'o caman caman kɛ an ye an balima sigiyɔrɔma fila bɛɛ ka eh, damakasi bɛ yan bana dɔ de b'u la u ma bana nin fan ye mɛ bana nin dɔ de ko k'u ka yiri nin tɔgɔ olive n'o ye zeyituna ye wala zeyituna bulu k'u ka zeyituna bulu de balabala k'u ka to k'o min ɔ ko n'o sɔrɔ zeyituna bɛ sɔrɔ an fɛ yan a kɛra mali ye sa o a kɛra burukina ye a kɛra ayiwa kodivari ye a kɛra lagine ye walima sɛnɛgali gambi kɛrɛfɛ jamana ninnu n'o sɔrɔ zeyituna bɛ yen n'a bɛ yen ale mako b'a bulu de la an ka makɔrɔbaw don kelen ye cɛ ye kelen muso ye mɛ ni bɛɛ lajɛlen ka kuma kɛcogo b'a yira ko mɔgɔkɔrɔbaw don wala cɛkɔrɔbaw don hali ni y'u fɔ mɛn i b'a dɔn ko cɛkɔrɔbaw don cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw don makɔrɔw don u ka zeyituna bulu k'u k'o wuli walima ka ji kalan kɛ zeyituna bulu kan k'u ka to k'o min sɔgɔma sɔgɔma dɔw yɛrɛ ko yann'u ka da ɔ mɛ zeyituna nin bɛ sɔrɔ yan wa an kɔni ko zeyituna kɔni an y'a ye arabu jamana de kan an y'a ye marɔku an y'a ye tinizi an y'a ye o jamana ninnu kan ka caya mɛ mali kɔnɔna ne kɔni ma deli ka zeyitunaju ye ne m'a f'a tɛ yen dɛ k'a fɔ ko nin olive yiri de ye ma deli k'a ye ɔ kuma fɔkun ye n'o sɔrɔ a bɛ sɔrɔ yan n'a bɛ sɔrɔ yan ni aw mun b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye zeyitunaju ye a bɛ fɛɛrɛ kɛ an bɛ se k'a bulu dɔ sɔrɔ cogo min k'a lase an ka makɔrɔ ninnu ma aha n'o tɛ a sɔrɔ yɔrɔ ni yan ka jan dɛ anw b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔn yɔrɔ min na o ye espagne ye a caman caman bɛ espagne a caman caman bɛ arabu jamana ninnu kɔni kan mɛ mali kɔnɔna ma deli ka ma deli k'a ye wala an b'a denw kɔni ye buteliw kɔnɔ mɔgɔw bolo u bɛ bɔ kɔfɛ a tuluw bɛ yan mɛ nin zeyituna bulu ye fo n'a sɔrɔ a bɛ sɔrɔ an ka sipɛrimarisɛw la sisan walima alimantasiyɔn n'o sɔrɔ a bɛ sɔrɔ yen mɛ nin zeyituna ju yɛrɛ jɔlen ye ne ma deli k'a ye n'o sɔrɔ a bɛ sɔrɔ ayiwa nin ye makɔrɔw ka kuma ye k'u mago bɛ a bulu la a bɛ sɔrɔ cogo min na ni maa min ko k'a bɛ sɔrɔ an bɛ se k'i n'u lase ɲɔgɔn ma cogo min walasa u bɛ se ka bulu ninnu sɔrɔ o ka k'i fana ma sarakati jariya ye ala ka kɛnɛya di an ni banabaatɔ bɛɛ ma an balimakɛ ko k'ale taatɔla seliyɔrɔ la a taatɔla misiri la k'ale n'a dɔnbaga muso dɔ bɛnna o y'a sɔrɔ ale bɛ moto la ko dɔnbaga muso nin ko ale ma ko karisa n ta i ka n bila ɲɛfɛ ale fana y'o ta ko k'o bila ɲɛfɛ misiri la o fila bɛɛ bɛ ka taa misiri la bon o talen moto la ale bolo sa k'o farikolo yɔrɔ dɔ kɔni magara ale la o farikolo yɔrɔ min magara ale la k'o bɛ kɛ sababu ye k'ale ka seliji tiɲɛ wa bon seliji tiɲɛ y'a la fitinin o e kun man kan tɛ k'o ta o an y'o kuma f'i ye hali moto takisi ko kuma nin an y'a fɔ n ɲɛna sɛmɛni tɛmɛlen walima o dara mun kan walicɛ ka walimuso ta moto la n k'a ti bɛn sariya la haramuyalen don wala a kɛra i dɔnbagamuso ye sa a kɛra hali n'o sɔrɔ aw bɛ du kelen kɔnɔ du kelen kelen don kɔnɔ mɛ fɛn min tɔgɔ ko zu maharamu e zu maharamu tɛ n'i zu maharamu tɛ a tɛ bɛn e k'a tigi ta moto la dɛ e bɛ se ka muso min ta moto la o y'i yɛrɛ furumuso ye o y'i balimamuso ye o kɛra i kɔrɔmuso ye sa o kɛra i dɔgɔmuso ye o y'i baw ye ahan i yɛrɛ woloba i yɛrɛ woloba dɔgɔmuso walima i woloba kɔrɔmuso i balakaw walima i ka cɛkɔrɔba ka sotigi muso n'o y'i fa muso ye hali n'i woloba tɛ i fa muso o fana ye zumaharamu dɔ ye walima i mɔmuso wala i ba sira fɛ walima i fa sira fɛ walima i tɛnɛmuso n'o y'i fa balimamuso ye a dɔgɔmuso walima kɔrɔmuso o tuma na i bɛ se ka ninnu de ta eh, moto la o kɛra misiri la taga ye sa o kɛra yɔrɔ wɛrɛ la taga ye i bɛ se ka ninnu ta bɔn muso wɛrɛ min bɛ yen n'o tɛ nin kɔnɔ ni sariya bɛ sira d'i ma k'i k'o ta o bɛ kɛ dɔrɔra dɔ ye a kɛlen bɛ komi i bɛ sira min kan i ye walimuso dɔ ye n'i m'a ta i bɛ siran binkalikɛlaw kana na bin a kan o tuma na e siranna ka muso nin kisi ka bɔ tiɲɛnikɛlaw tɔɔrɔ ma i y'a ta o bɛ don dɔrɔra kɔnɔ walima i ye muso dɔ ye muso nin joginnen don han u b'a ka bolifɛntigi dɔ ɲini o m'o ye o joginnenba bɛ yen u y'a layɛlɛ e kɔfɛ walasa i ka taa n'a ye furakɛli yɔrɔ la o fana bɛ don dɔrɔra dɔ kɔnɔ walima muso tintɔ yɛrɛ muso tintɔ don wala mɔgɔw siranna ni dɔ ma taa n'a ye sisan sisan o tuma na tin kana na juguya fo ka taa se jiginni ma balimakɛ nin bɛɛ lajɛlen ye dɔrɔra ye i bɛ se ka muso ta ninnu kɔnɔ mɛ n'a bɔra ninnu de kɔnɔna na k'a ye ten dɔrɔn diya dɔ b'e ni dɔ cɛ i dɔnbagamuso don k'o ta o tɛ bɛn dɛ mhm. k'a fɔ ko nin ye dɔnbagamuso ye hali n'o y'a sɔrɔ aw bɛ du kelen kɔnɔ n'i zumaharamu tɛ an da ma se minnu ma ɲinɛ tɛ dɛ a tɛ bɛn i k'olu ta dɛ olu t'i ka muso ta taw ye moto la fo n'a kɛra dɔrɔra gɛlɛn ye o tuma a y'aw hakili to nin na walimuso k'i sigi walicɛ kɔfɛ k'a sɔrɔ dɔrɔra tɛ fɛn cɛ ɲuman tɛ dɛ hali ni moto takisi min bɛ yen n'a sanga wulilen don jamana caman bɛ yen a tun bɛ minnu na ka kɔrɔ an yɛrɛ taara wajulu la jamana dɔw la an y'a f'u ɲɛna k'u k'a to yen ɔ mɛ mali yɛrɛ la bi a sanga wulilen don yan kosɛbɛ kosɛbɛ i bɛ musow de ye walicɛw kɔfɛ ko moto takisi o muso yɛrɛ la muso minnu kɛn bɛ k'u yɛrɛ di ala ma n'o ye hijabu ye u dɔnnen bɛ n'u ka hijabu ye mɛ o bɛɛ la olu yɛrɛ banna mobili ta ma olu yɛrɛ ta kɛra moto mototigi kɔfɛ yɛlɛ de ye a dɔw yɛrɛ sigitɔ moto yɛrɛ kɔfɛ a ka hijabu bɛɛ bɛ yɛlɛ i b'a sen samaraw a gɛnɛnkalaw dɛsɛw fini bɛ sama ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen na e y'i sigi mun kɔfɛ e man kan tɛ ka sigi o kɔfɛ a filanan fɛnɛ e sigi cogo a y'i ka hijabu fɛnɛ sama farikolo yɔrɔ min man kan tɛ ka ye cɛ wɛrɛw fɛ olu bɛɛ lajɛlen tilara ka ye ten o tuma na an balimamuso jo tɛ nin na a y'aw sen bɔ nin moto takisi ko la fo n'a kɛra dɔrɔra gɛlɛn ye ci gɛlɛn belebele ɔ fo n'a kɛra o ye n'a ma k'o kɔni ye tɔw bɛ k'a ta cogo min fɛnɛ b'a ta ten an b'a fɔ ko ayi a moto takisi dɔw bolibaga ye muso ye n'i bɛnna muso ma don min na k'a fɔ ko nin bolibaga ye muso ye e fana ka sigi musoɲɔgɔn kɔfɛ i ma basi kɛ olu tɛ haramu ye o muso ka yɛlɛ moto sanfɛ haramu tɛ mɛ e ye walimuso ye nin ye walicɛ ye aw de ka ɲɔgɔn ta an kan b'o de ma k'o de tɛ bɛn sariya kɔnɔna la n'o tɛ e ka moto kan sigi an t'o kɔntoro la dɛ e ka moto kan sigi an t'a fɔ k'o ye haramu ye dɛ i sigira min kɔfɛ an kan b'o de ma nin faamu cogo ɲuman an b'a ɲini ala fɛ ala k'a d'an ma an balimakɛ ko k'a fɔ sunkalo na ni mɔgɔ min tilara suguri dun na mɛ yanni sɔlatu ka wele dilan nana tɛmɛ i ni furumuso ni ɲɔgɔn cɛ yala k'o bɛ basi k'i ka sun na wa an b'a fɔ ayi dilan tɛmɛli ale de kuma ka ca ale de ko fana ka bon n'o tɛ ni mɔgɔ tilara suguri dun na yanni sɔlatu ka wele i bɛ dumuni kɛ o yɔrɔ i bɛ dumuni wɛrɛ kɛ paseke sɔlatu ma wele n'i ye suguri dun yanni sɔlatu ka wele ni minnɔgɔ y'i minɛ i bɛ ji min yɔrɔ sɔsɔli t'o la ka d'a kan sɔlatu ma wele fɔlɔ ɔhɔ mɛ n'i y'a ye gilan tɛmɛ nin ta bɛ bonya mɔgɔw bolo paseke ale de kuma ka girin ale de fana ko ka gɛlɛn o b'a yira k'a fɔ ni ji dagara i ye dumuni fana dagara i ye suguri kɔfɛ mɛ seli ma wele dilan fana bɛ daga i ye suguri dun kɔfɛ ka sɔrɔ seli ma wele ala ko kuranɛ kɔnɔ da a ye dumuni kɛ ka ji min fo ka taa gari jɛman ni gari finman bɔ ɲɔgɔn na o dumuni n'o ji dagara cogo min na ayiwa kafoɲɔgɔnya fana bɛ daga o cogo kelen na fo ka taga se o gari jɛman n'o gari finman bɔli la ɲɔgɔn na wagati min na minal fajiri fajiri waati madama fajiri kɛnɛ ma ci fɔlɔ an b'a fɔ yen sundonna ye ayiwa fɛn min ye ji min ye fɛn min ye dumuni kɛli ye fɛn min ye dilan ye o bɛɛ dagalen don a ye ɔ fajiri kɛnɛ ci n'a cibaliya o ye yɔrɔ dɔ ye yɔrɔ dɔ la aw yɛrɛ tɛ fajiri kɛnɛ ci n'a ci dɔn o ka jamana yɛrɛ taga bolo la o tuma na fɛn min ye sɔlatu ye n'o welela ji min bɛ haramuya i kan dumuni kɛli bɛ haramuya i kan ka dilan natɛmɛ i ni furumuso cɛ o fana bɛ kɛ haramu ye parce que as-salatu khayru minan nawm o fɔra kaba o bɛ fɔ seliwele min na o kɛra kaba o b'a yira k'a fɔ e kan k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen na o tuma na sundonna i bɛ ka suguri dun ka sɔlatu waati kɔnɔ ɔ yanni o sɔlatu waati kɔni cɛ i bɛ se ka dumuni wɛrɛ fara i ka dumuni kɔrɔ kan i bɛ se ka ji wɛrɛ fara i ka ji kɔrɔ kan ɔ n'i hitajura dilan na i bɛ se ka dilan fana natɛmɛ ayiwa ka sɔrɔ i ma baasi kɛ o tɛ taasiru si lase i ka sun ma wallahu a'lam o waati kelen fana na ɲininkali wɛrɛ bɛ tila ka tugu o la yala ni dugu jɛra k'a sɔrɔ maa min bɛ jɛnaba la wala o tigi ta kɔni dilan tɛmɛna o ni furumuso ni ɲɔgɔn cɛ su kɔnɔ fajiri waati min na ni mɔgɔ bɛ suguri dun o waati y'a sɔrɔ ale bɛ jɛnaba la yala ale bɛ se ka suguri dun ka jɛnaba nɔgɔ to a la wa an b'a fɔ awɔ i bɛ se ka suguri dun ka jɛnɛba nɔgɔ to i la o tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la jɛnɛba nɔgɔ ni fɛn min tɛ taa ala bato la o dɔ de ye seli ye ka jɛnɛba nɔgɔ kɔni to i la i tɛ se ka seli ka jɛnɛba nɔgɔ to i la fɛn min ye alikaba munumununi ye e tɛ se k'o kɛ ka d'a kan o fana munumununi dulonnen don sanuya de la n'o ye seliji ye o tuma na jɛnɛba nɔgɔ k'o to i la seliko kuma tɛ yen mɛ ka jɛnɛba nɔgɔ to i la a t'i bali ayiwa i ka sun na i bɛ se ka suguri dun ka jɛnɛba nɔgɔ to i la o kɔfɛ i bɛ sɔrɔ k'i ko ka tɛmɛ n'i ka seli ye wa jɛnɛba nɔgɔ ani suguri dunni o tɛ ɲɔgɔn ye sira la jɛnɛba nɔgɔ ani seli kɛli olu de bɛ ɲɔgɔn ye sira la o tuma na maa min ni jɛnɛba nɔgɔ ye a sɔrɔ su kɔnɔ dugu jɛlen o tuma na e bɛ se k'i ka suguri dun ka sɔrɔ baasi si tɛ a la an ba aishatu yɛrɛ y'o lakale mun kɛra ala ka ciden yɛrɛ la sallallahu alaihi wasallam ko kuma dɔ la dugujɛ bɛ ala kira sɔrɔ n'o de ye fajiri wagati bɛ se ko k'a sɔrɔ janaba bɛ a la min ahalihi ka bɔ sokɔnɔmɔgɔw yɛrɛ la o b'a yira ko sugo tɛ ka bɔ sokɔnɔmɔgɔw yɛrɛ la ko kun bɛ ala kira yɛrɛ sɔrɔ alayhi salatu wasalam bɔn o b'a yira dugu ka jɛ ka jɛnɛba nɔgɔ to i la o tɛ tana ye mɛ i kɔni b'i jija de fajiri kana koron ka sɔrɔ i m'i yɛrɛ sanuya ka bɛn n'i ka seli ye o tuma na maa min bɛ yen ko jɛnɛba nɔgɔ b'a la a tigi bɛ se k'a ka suguri dun k'a tɛ fɛn tiɲɛ a ka sun na ala ka faamuya d'an ma an balimakɛ y'a yira k'ale bɛ kanada k'olu bɛ u ka wari dɔ de avanse eh, burusi ko la burusi min bɛ kɛ wala k'olu b'u ka wari de don a la yala o burusi tɔnɔ ko baasi b'o la wa bɔn karamɔgɔkɛ yɛrɛ tɛ burusi yɛrɛ sisɛmu dɔn fɔlɔ a b'an nɛn don burusi ko de la k'a fɔ an ye banki sisɛmu kɔnɔ an ye caman jaabi o la e yɛrɛ ka ɲininkali la i ko i b'o dɔn bɔn burusi ta nin bɛ kɛ cogo di de a bɛ burusi ta nin detaye kosɛbɛ walasa an ka burusi ta nin faamu n'o tɛ an kɔni b'a mɛn arajo la ko burusi an b'a ye tele fɛnɛ na u n'u ka bikiw jɔlen don a bɛ ka bɔ ekaranbaw la ɔ burusi ko kuma kɔni b'u bolo yen o burusi yɛrɛ bɛ kɛ yɔrɔba min na ameriki an yɛrɛ fɛnɛ sera yen ɔ mɛ ne yɛrɛ t'a dɔn burusi nin yɛrɛ ye fɛn kelen min ye fɔlɔ koyi wala an kɔni ɲɛ b'a la wari dɔw jiginna wari dɔw yɛlɛla mɛ a bɛ jigin cogo di a bɛ yɛlɛ cogo di i bɛ tɔnɔ sɔrɔ a la cogo di e yɛrɛ ka wari bɛ don burusi nin na cogo di n'i mago sera i ka wari ma i b'a labɔ cogo di aha a ye karamɔgɔkɛ bilasira dɛ dɔnba ti n fana yɔrɔ burusi ko nin na dɛ aha n fana ka bɔ burusi ko nin kalama kosɛbɛ kosɛbɛ a y'a deta ka walawala walasa n k'a dɔn parce que ɲininkali yɛrɛ faamu o ye jaabi yɛrɛ kilancɛ ye ne tɛ burusi nin dɔn kosɛbɛ n t'a maîtriser o tuma a ye burusi ko nin walawala n ye walasa n bɛ se k'a maîtriser o la an bɛ dugawu kɛ ala ka faamuya d'an ma to ye waati kelen an balimamuso dɔ ko k'ale ka wari bɛ to ka bila bangi de la bɔn n'ale ye wari bila bangi la ale ka kɔnti kɔni ye epariɲi de ye wala dɔ bɛ fara mun kan wagati bɛɛ k'ale ka kɔnti y'o de ye bɔn ale ka kɔnti o mun ye yala ale bɛ taa mun sɔrɔ a ka wari sanfɛ k'ale b'o kɛ cogo di e b'a kɛ sarakati ye kɛ an delila ka kuma o kan wala an ko kɔnti mun bɛ banki la n'i bɛ se k'i ka wari bila la o ye kuran ye kɔnti kuran n'i y'i ka wari bila o la e de bɛ banki sara sisan o k'i ka wari kɔlɔsi mɛ epariɲi o tuma na banki de bɛ tila k'e sara paseke olu yɛrɛ bɛ se ka baara kɛ ni e ka wari ye e bɛ taa sɔrɔ tɔnɔ dɔ dadara wari nin kan an ko n'i taara sɔrɔ tɔnɔ min dara wari nin kan e kan'o ta dɛ i ye hakɛ min bila i kɔni bɛ se k'o ta mɛ i y'a sɔrɔ tɔnɔ min dara kan e kan'o dun o tɔnɔ min dara kan sa an ko i bɛ se k'o don amalu hayiriya dɔ la i bɛ se k'o kɛ yiri yirituru wari dɔ ye i bɛ se k'o kɛ dingɛsen wari dɔ ye i bɛ se k'o kɛ kɔlɔnsen wari dɔ ye i bɛ se k'o kɛ ɲɛgɛnnabɔ wari dɔ ye i bɛ se k'o kɛ ka dɛsɛbaatɔw dɛmɛ wari dɔ ye fɛn fɛn kɔni ye hɛrɛ baara ye i bɛ se k'o wari don o la mɛ e yɛrɛ de kan'a fɔ k'i bɛ wari nin itilize ka d'a kan riba don e kan wala n'o tɛ dɔɔni donkɛ dɔ yɛrɛ ko k'i ka wari nin t'u bolo bangi la yen i kana bɔ n'a ye wa a nana jateminɛ e k'a to olu bolo bangi la ɛ olu mago t'a la o parce que olu yɛrɛ ka baara don ka ban i bɛ t'a sɔrɔ olu dɔw yɛrɛ bɛ silamɛw tɛ hali n'a kɛra silamɛw u tɛ ka baara kɛ ni silamɛ sariya ye bɔn e b'o toli min k'u bolo o b'olu tɔn ɲaga u ka baara la dɛ mɛ n'i bɔra n'a ye k'a don nin yɔrɔ fɛnɛ na k'o fɛnɛ tɛ kɛ haramu ye an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka faamuya di an ma o kɔfɛ an balimakɛ y'a yira k'ale ka sugo de ka ca ale bɛ sugo kosɛbɛ waati bɛɛ a bɛ ka sugo waati bɛɛ a bɛ ka sugo yala ale b'o sugoba minnu kɛ kuma bɛɛ k'o bɛ tɔɔrɔ dɔ lase ale ma wa ayi bɔn ka sugo ka caya yɛrɛ tɔɔrɔ t'a nɔfɛ fo n'i yɛrɛ ye mun kɛ tɔɔrɔ ye parce tɔɔrɔ dɔ bɛ yen adamaden yɛrɛ de b'i bolo sama nɔfɛ parce dɔw bɛ yen n'u sugora f'u k'u ka sugo kɔrɔ de dɔn n'ale m'a ka sugo kɔrɔ dɔn a t'i lafiya fiyewu bɔn wajibi tɛ foyi k'i ka sugo kɔrɔ dɔn i sugora nin na a kɔrɔ de ye nin ye dɔw bɛ yen n'u m'a dɔn n ka sugokan kɔrɔ ye nin ye a yɛrɛ t'i lafiya fiyewu wala ale yɛrɛ t'i lafiya f'ale k'a dɔn de nin de ye sugo kɔrɔ ye wajibi tɛ o e ka sugo kɔrɔ dɔnbaliya tɛ tɔɔrɔ si lase i ma mɛ kuma dɔ la i ka sugo kɔrɔ dɔnni o bɛ se ka tɔɔrɔ lase i ma parce que fɛn dɔ bɛ yen a dogolen kun b'i la n'i m'a dɔn a t'i tɔɔrɔ mɛ e de b'i yɛrɛ sama k'i yɛrɛ jagoya fo i k'o de dɔn bɔn n'i y'a dɔn i hakili tɛna se ka sigi yɛrɛ o tuma an bɛ mun fɔ mɔgɔw ye a y'aw ni bɔ sugo ko nin kan o de kama ne y'a fɔ a ye n ko ne tɛ sugo kɔrɔ dɔn mɔgɔ yɛrɛ kana na sugo yɛrɛ vokali ci n ma n sugora nin na a kɔrɔ ye mun ye n t'a kɔrɔ dɔn fiyewu voilà vocal fɛn fɛn bɛ na ni n y'a lamɛn n t'a jaabi parce que fɛn min dɔnniya t'i yɔrɔ i bɛ mun jaabi di sogo kɔrɔ dɔnbagaw de fana b'a dan ma n ko ko i ta to mɔgɔw la ala tɛ fɛn bɛɛ dɔnniya di maa ma ne tɛ sogo kɔrɔ yɛrɛ dɔn fiyewu n bɛ dɔɔnin fɔ mun na ala kira ye minnu jaabi n bɛ dɔɔnin fɔ o de la mais k'a fɔ n sigilen don sogo kɔrɔ fɔli de kama ne t'a dɔn dɛ n tɛ sogo kɔrɔ dɔn bon mɔgɔ min yɛrɛ fana b'a jagoya yɛrɛ kan f'a sogora fɛn dɔ la k'a jaabi de ɲini ne kɔni b'a dɔn a mɛn o mɛn a hakili wasowaso b'i sɔrɔ dɛ parce que fɛn dɔw bɛ yen ala y'o dogo i la o dogolen to yen ten i ka hɛrɛ de b'a la mais i mana sogo fɛn fɛn na f'o kɔrɔ ye mun ye i mana sogo jakuma na o kɔrɔ bɛ ɲini i mana sogo ɲinɛ na o kɔrɔ bɛ ɲini i mana sogo cɛ jɛ la cɛ finman muso jɛ muso finman f'e de k'o kɔrɔ ɲini n'o tɛ i tɛ lafiya a dɔw la o bɛ kɔrɔ dɔ da i tigɛ o de bɛ taa kɛ e yɛrɛ tɔɔrɔli sababu ye i tɛna lafiya bada parce que i y'o jaabi min dɔn a bɛn'i degun kuma dɔnnaw ko ko maa ka dingɛ sen kojugu i bɛ taa bɔ i mamuso kolojalan kan dɛ mhm. maa ka dingɛ sen kojugu i mamuso kolojalan i bɛ taa bɔ a kan o tuma na i b'i janto i yɛrɛ la fɛn dɔw dogolen don maa la n'i ko f'i k'o bɛɛ de poyi k'o labɔ i k'o dɔn i bɛ sɛgɛn dɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma an balimakɛ ko ko ni mɔgɔ fatura kɛrɛnkɛrɛnya la mɔgɔ fatura an k'a kɛ faransi ye misali la fatuli kɛra yen a ka wari kun fɔlɔ olu tilara a balimaw ka ni a muso n'a denw ni ɲɔgɔn cɛ ko wari kun fɔlɔ tilara u la n'o ye tiɲɛ ye bon kɔfɛ sa ko kalo o kalo wala wari wɛrɛ de bɛ na tuguni o ye su yɛrɛ ka wari dɔ ye ko wari wɛrɛ bɛ na olu dun kun ye wari dɔ nin tila bon wari min bɛ na kalo kalo k'o bɛ tila ka segin k'o fana tila de i n'a fɔ u ye fɔlɔ tila cogo min na wa bon eh, kɔmi an tɛ tiɲɛ tila yɔrɔ la n'o tɛ e ka kuma yɛrɛ kɔnɔ fili dɔɔnin b'a la k'a fɔ ko wari tilara su balimaw an'a muso n'a denw ni ɲɔgɔn cɛ ɔ an t'a dɔn eh, den denw ye jumɛn ye parce que den dɔw bɛ yen k'olu to yen balima tɛ don tiɲɛ na maa min fatura a ye dencɛ to a bolo o dencɛ ninnu bɛ balima ninnu gɛn ka bɔ tiɲɛ kɔnɔ bon ni mansa fɛnɛ b'a bolo i n'a fɔ mansa cɛman o fana bɛ balima ninnu gɛn ka bɔ tiɲɛ kɔnɔ bon komi e m'olu bɛɛ détaillé de a kɔni y'aw ka tiɲɛ dɔ nin tila bon filanan min bɛ ka na sisan i ka laɲini ye de yala eh, o bɛ kila cogo di a ye fɔlɔ kila cogo min na ne t'a fɔ a ka filanan kila ten parce que fɔlɔ kila cogo ne t'a dɔn ne t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ fili b'a la ni ne ko aw ka filanan kila ten o kɔrɔ ko ne yɛrɛ de bɛ k'aw dɛmɛ aw ka fili kan dɛ bon o de kama n ko tiɲɛ lahalaya a man di ne ye ka n da don a la telefɔni sira fɛ parce que a dɔw bɛ yen olu bɛɛ tɛ da kɛnɛ kan i ye bon n'i ye feu vert di dɔrɔn a bɛ fɔ ko karisa yɛrɛ de ko tan tan karisa yɛrɛ de ko an k'a kɛ tan bon kuma dun bɛɛ ma fɔ karisa ye karisa tɔgɔ bɛ taga dɔw b'a fɔ ko un a ye nin mun kɛ a filila nin na dɛ k'a sɔrɔ kuma yɛrɛ bɛɛ ma jɛya karisa ye wala n'a bɛɛ ma jɛya i ye e yɛrɛ t'a dɔn ayiwa mun jɛyara i ye i b'o de jaabi mun ma jɛya i ye t'o dɔn dɛ an bɛ mun fɔ an balimaw ye u ka sabali fɛn o fɛn bɛ yen n'a gulonnen don tiɲɛ ko kuma na tiɲɛ na telefɔni ko kuma ne bɛ n yɛrɛ kɔlɔsi a la wala parce que an bɔra damadɔ kalama a bɛɛ tɛ f'i ye n'a bɛɛ ma f'i ye i bɛ jaabi min di o de bɛ taga lase o tuma na n bɛ mun kɔni f'aw ye k'o faamu tiɲɛ dɔ nin tilara cogo min na ne tɛ se k'a fɔ a ka nin fana tila ten parce que n tɛ tiɲɛ dɔ nin tila cogo dɔn mɛ wari fɛn fɛn kɔni bɛ sɔrɔ su tɔgɔ la k'a fɔ ko nin ye su ta de ye o bɛ fara tiɲɛ de kan dɛ wala su ta ye fɛn o fɛn ye o bɛ fara tiɲɛ de kan mɛ su ta tɛ fɛn o fɛn ye ale taalen kɔfɛ u nana bonya wari dɔ d'aw ma k'a k'aw yɛrɛ dɛmɛ a la o t'ale ta ye o n'o t'ale ta ye o tuma o tɛ kɛ tiɲɛ ye a bɛ se k'olu dɔ kɛ sarakati ye su yɛrɛ ye aw yɛrɛ bɛ se k'olu dɔ kɛ ka du kɔnɔna depansi dɔ latɛmɛ parce que o tɛ fara tiɲɛ kan mɛ fɛn o fɛn kɔni ye ale de ta ye i n'a fɔ a tun bɛ baara la nanzara jamana kan ayiwa cotisation ale cotisera fo ka taga se retraite ma kɔfɛ fatuli nana bon a ka cotisation nin y'a ka wari de ye o parce que dɔɔni dɔɔni min tun bɛ tigɛ ka bɔ a ka wari la o de farala kɛrɛfɛ n'an b'a fɔ a ma yan ko y'a ka retraite wari o tuma ale ka retraite wari y'a ta de ye o wari bɛ tila aw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ de mɛ yɔrɔ dɔ bɛ nin yɔrɔ la yan o t'aw ka tiɲɛ tila yɔrɔ ye dɛ n bɛ to ka bɔ o dɔ fana kalama n bɛ mun fɔ musow ye yɔrɔ la u ka siran alahu taala ɲɛ kosɛbɛ parce que i bɛ n bɛ misaliya ta faransi kan parce que an ka mɔgɔw ka ca yen de kosɛbɛ ka tɛmɛ Europe jamana tɔw kan bon n'i ye a lajɛ sisan faransi faransi loi la olu tɛ muso fila accordé cɛ kelen bolo wala hali ni muso naani b'i bolo olu mako t'o la mɛ jamana yɛrɛ bɛ muso kelen min accordé muso kelen pe jamana b'o de accordé o de papier bɛ ayiwa yira olu la bon muso min b'e bolo n balima n balimakɛ e muso bɛ taa fo muso saba la fila o bɛ village la i kɔ yan kelen o de b'i bolo faransi n ye misaliya ta faransi kan walasa ka faamu kelen b'i bolo faransi yen sisan bon kelen min b'e bolo faransi tubabuw b'o de dɔn e furumuso ye parce que e y'o de ka papier de mariage yira tubabuw la o de tɔgɔ bɛ yen o de ka signature bɛ yen o ka fɛn bɛɛ e n'o ka adrɛsi bɛɛ de ye kelen tubabuw kɔni mako foyi t'i muso tɔw la mɛ ala sariya fɛ muso wɛrɛw b'e bolo afiriki yan olu fana n'u den don mɛ tubabu bɛ mun jate muso min b'i bolo yen papier de mariage bɛ mun na o de ye e muso ye bon ala k'an n'a yɔrɔ janya ni fatuli nana sisan e bolola fɛn bɛɛ fɛn fɛn y'e ka wari ye nafolomafɛn ye muso min bɛ yen ni papier de mariage b'i n'a ni ɲɔgɔn cɛ tubabuw b'o de dɔn u b'a wari bɛɛ cɛ ka d'o de ma o de b'a wari bɛɛ lajɛlen ta a fɛn bɛɛ bɛ kɛ o de tɔgɔ la bon sisan o muso min fana bɛ faransi sinaya bɛ na ale la sisan parce que ale bolo sisan cɛ fatura ale de ye ni cɛ cɛ ka furu ye furu ye mɛ minnu bɛ afiriki o tɛ furu la ale bɛ taa ni nanzaraw ka hakilina de ye bɔn wari fɛn fɛn dira sisan ale b'o wari yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnfiske a b'o wari bɛɛ lajɛlen sɛzi k'o wari bɛɛ lajɛlen koron a yɛrɛ n'a denw dɔrɔn ale yɛrɛ n'a denw dɔrɔn a bɛ wari nin ɲɛsin u de ma bɔn sinamuso minnu bɛ afiriki yan dɛrɛmɛ kelen tɛ di olu ma olu denw fana hinɛ si tɛ k'o la paseke cɛ sara ka fɛn min to o bɛɛ y'ale de ta ye balimamuso n bɛ mun f'i ye o ye faransi luwa de ye o tɛ ala ka luwa ye dɛ wala n'o y'a sɔrɔ i kɔngɔmalen don o de kama o tɛ ala ka luwa ye k'a fɔ papier de mariage bɛ e de la e dun b'a dɔn ala sariya la muso minnu b'a bolo afiriki yan olu y'a ka musow fana ye légalement a musow de don bɔn e kelen man'i da nin wari bɛɛ kan a muso minnu bɛ afiriki yan i y'u tɔɲɔ dɛ parce que cɛ fatura a fatura ka mun to tiɲɛ de don a bɛ tila aw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ e ka faransi sigi t'i ta caya ka tɛmɛ minnu bɛ afiriki yan o tɛ kɛ o o tuma na i den minnu bɛ faransi u ka faransi sigi t'u ta caya ka tɛmɛ minnu bɛ afiriki yan a tɛ kɛ ten dɛ den bɛɛ bɛ jate kelen ye den cɛman bɛɛ niyɔrɔ ye kelen ye minnu bɛ faransi o minnu bɛ afiriki yan a bɛɛ kelen den musoman bɛɛ niyɔrɔ ye kelen ye denmuso minnu b'a bolo faransi ani denmuso minnu b'a bolo afiriki a bɛɛ lajɛlen niyɔrɔ ye kelen ye bɔn a muso nin fɛnɛ bɛɛ niyɔrɔ kelen de e min y'a muso ye n'i sigilen don faransi muso minnu b'a bolo afiriki yan ni tiɲɛ bɛ tila aw bɛɛ lajɛlen bɛ bila egalite kelen de la bɔn n'a fɔra e kelen ka wari nin bɛɛ lajɛlen sɛzi i tɛ wari yira hali n'i y'a yira i tɛ caman yira minnu bɛ afiriki yan olu tɛ dɛrɛmɛ kelen sɔrɔ u denw tɛ dɛrɛmɛ kelen sɔrɔ cɛ ni e de tun bɛ faransi yen e y'o wari bɛɛ lajɛlen koron k'o wari bɛɛ bɛn i yɛrɛ kelen ma i mago tɛ tɔw la i y'a dun diɲɛ na cogo min i jija dɛ wala hali n'i sɔnna saya ma i ka taa dugu wɛrɛ la mun tɛ kiyama ye n'o tɛ n'i sera kiyama kɔni i ye jama ka wari min kɔni dun nin i bɛ taa kɔntarandi kɛ dɛ nka ala t'i to yen ka tɛmɛ fiyewu f'i ka kɔntarandi de kɛ paseke jamajɛ wari de filɛ e kelen k'o dun paseke k'e cɛ don minnu bɛ afiriki yan olu fana cɛ de kun tɛ wa walima e denw don minnu bɛ afiriki yan olu fana fa kun tɛ wa olu fa de kun don o tuma na nansaraw ka nin sariya ninnu aw ka fa bɛ baara kɛ n'o ye ka sin ka jɛ bɔn nin baara ɲɔgɔnna bɛ hali an bolo afiriki yan i b'a musokɔrɔba dɔw yɛrɛ donnen eh, papier de mariage ɲini na wa parce que a bɛɛ sirannen don cɛkɔrɔba ye laban min ta a taara meri k'o la bɔn cɛkɔrɔba ka fɔlɔ n'a ka filanan meri t'olu si la olu bɛɛ kɛra musokɔrɔba ye bɔn an dun b'a dɔn diɲɛ bɛ ka taa cogo min na ni tiɲɛ bɛna tila bi a bɛ fɔ k'o tuma na k'u ka papier de mariage bɔ musokɔrɔba bɛ mun fɔ papier de mariage bɔn o tiɲɛ fana ka tila ten ko fɛn tɛ di musokɔrɔba ma parce que ko sariya b'a yira k'o kun t'a muso ye hakili bɛ sɔn nin ma cogo di musokɔrɔba denw de denw de kelen don kamalenkɔrɔ ye denmusow n'u u denw don fo ka musokɔrɔba yɛrɛ kɛ mɔden mɔdentigi ye bɔn o tiɲɛ tila la npogotiginin min furula laban na o ka n'a fɔ ko nɔn k'ale de k'ale de y'a muso ye parce que papier de mariage b'ale de la ɔ tɔ ninnu t'a muso ye a tɛ tubabuw ka nin sariya ninnu fili ala ye mun fɔ aw yɛrɛ ka danbe ɲuman ye mun de fɔ an bɛ baara kɛ n'o de ye muso fɛn fɛn bɛ taga ni nin hakilina cɛjugu ye kiri bɛ n'i balima tɔw cɛ kiyama dɛ paseke i ye mɔgɔw ka wari de dun an balimakɛ ko k'olu bɛ dugu dɔ de la u bɛ jamana dɔ la bɔn jamana nin k'u ye mana sashe nin intɛrɛdilen bɛ yen dɛ o jamana ninnu ka k'u ye mana sashe intɛrɛdi bɔn o bɛ to k'olu ka n'u taara fɛn minnu san k'u b'a bɛɛ meleke papiye de la bɔn ale nana jateminɛ u b'olu ka fɛnw meleke papiye min na k'ale bɛ to ka kuranɛ aya de sɛbɛnnen ye papiye ninnu dɔ la bɔn olu dun mana tila fɛn ninnu na n'u tilara itiliseli la u bɛ papiye ninnu na fili o papiye ninnu dun bɛ taa pubɛli de la yala ale bɛ papiye la filili min kɛ ka kuranɛ aya sɛbɛnnen to a kan ale bɛ jurumu sɔrɔ wa awɔ i bɛ jurumu sɔrɔ ɛɛ a kɛlen bɛ komi diɲɛ yɛrɛ bilama mana sachet nin interdilen don yɔrɔ bɛɛ la o mais ka bila en vigueur ka bila en application dɔw de y'a kɛ dɔw m'a kɛ wala i bɛ taa jamana dɔw la a interdilen don u ka sariya la mais a bɛ ka continuer i n'a fɔ mali yɛrɛ la yan mali yɛrɛ la yan nɔ mana sachet interdilen don loi la mais toujours mana sachet bɛ ka utiliser yan u t'a kɛ papier kɔnɔ pharmacien dɔw kɔni bɛ papier utiliser mais minnu b'a kɛ mana sachet la o de ka ca ka tɛmɛ minnu b'a kɛ papier ma la bɔn jamana dɔw bɛ olu y'a baara kɛ sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ de i n'a fɔ n'i ye kongo ninnu ta ka gabɔn ninnu ta i bɛ taa sɔrɔ mana sachet ninnu olu y'a bali ani jamana wɛrɛw la olu y'a bali u b'a kɛ papiye de la bɔn a bɛ kɛ papiye min na e min ye silamɛ ye e de b'a jateminɛ o papiye min bɛ yen ni fɛnw bɛ meleke a la arabu sɛbɛnni b'a la wa ni arabu sɛbɛnni b'a la n'o y'a sɔrɔ i bɛ arabu dɔn a yɔrɔ kalan dɛ n'o y'a sɔrɔ sɛbɛnni min don ala tɔgɔ fan kelen t'a la ala kira tɔgɔ fan si de t'a la o b'a yira k'a fɔ baasi t'a la walima kuranɛ aya fana tɛ sɛbɛnni dɔ don ten dɔrɔn arabu sɛbɛnni kɔni don mais a gulonnen bɛ diɲɛ kow ni fɛnw de la o ka publicité minnu bɛ na journaux kɔnɔ olu publicité arabu kanw don n'a kɛra o ye basi si t'a la o papier utilisation tɛ haramu ye mais papier o papier ko kuranɛ aya de b'a la papier o papier ko hadisa de b'a sanfɛ parce que hadisa caman na i bɛ ala kira tɔgɔ sɔrɔ a la i dun tɛ ala kira tɔgɔ sɔrɔ yɔrɔ la k'i tɛ ala tɔgɔ sɔrɔ a la ni kira tɔgɔ fɔra a bɛna fɔ ko sallallahu alaihi wasallam ala tɔgɔ sina ka fɔ ten bɔn hadisa t'a kan kuranɛ aya t'a kan walima ala tɔgɔ t'a kan baasi t'o la mɛ n'a taara ye k'a fɔ kuranɛ aya de b'a kan walima hadisa de b'a la walima ala tɔgɔ de b'a la an b'a f'i ɲɛna n balimakɛ o papiye i b'o jeni kana t'o fili dɛ wala i b'o papiye jeni n'o y'a sɔrɔ i bɛ yɔrɔ la dingɛ bɛ se ka sen yɔrɔ min i b'a bila dingɛ sennen kɔnɔ a bɛ tasuma don a la k'a jeni baasi tɛ o la mais ni e fana y'a fili ko tɔw bɛ k'a fili cogo min hmm, i jo t'o la dɛ parce que ala tɔgɔ de don o man kan tɛ ka fili i jant'o la wala hali minnu bɛ k'a fili e kɛrɛfɛ n'u t'a kiiri dɔn e de kan ka f'u ye k'u bilasira nin ala tɔgɔ yɛrɛ aw kana kɛ tan aw kana kɛ tan n'o tɛ an bɛna balawu sɔrɔ ni a ye ala tɔgɔ ni nɔgɔ man kan e de kan ka f'u ye mais i man kan tɛ k'u dɛmɛ a filili la dɛ n'o tɛ aw bɛɛ lajɛlen bɛ jalaki o la an bɛ dugawu de kɛ nin faamu nin ala taala ka nin kalif'an na ka nin di an bɛɛ lajɛlen ma an balimamuso ko ko sunkalo waatiw la ni muso bolo nana don ji la a fɔra i tɛ sun a fɔra i tɛ seli i tɛ se ka maga kuranɛ na yala k'i bɛ se ka zikuru kɛ wa i bɛ se ka zikuru kɛ baasi t'a la i ka sunkalo journée yɛrɛ bɛɛ la i bɛ se k'a bɛɛ kɛ zikuru ye sufɛ yɛrɛ i bɛ se ka zikuru kɛ i datɔla yɛrɛ fana i bɛ se ka zikuru kɛ olu tɛ haramu ye i bɛ se ka kuranɛ lamɛn yɛrɛ fana kɛ yɛrɛ kuranɛ suran caman bɛ yen nɔ k'i to kalo labɔ la nin cogo la i bɛ se k'o kalan n'o y'a sɔrɔ i kalannen yɛrɛ fana don dɔnnikɛlaw kɔni b'a fɔ de ko suran janba ninnu i k'o to yen walima k'i sigi ka kuranɛ yɛrɛ lajɛ i k'olu bɛɛ to yen fɔlɔ k'i to lahalaya la n'o tɛ haramu tɛ k'a fɔ i ka kuranɛ suran dɔw kalan haramu tɛ k'a fɔ i ka zikuru kɛ sariya la baasi tɛ nin na bon ninnu ye période dɔ de ye ala ye nin kɛ wajibi ye musow de kan ka d'a kan bɛɛ n'i ka lahalaya don o tuma na muso waati dɔ la i bolo bɛ kɛ ji la waati dɔ la i bɛ sanuya o ye adamadenya taabolo yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ ye ɔ madama ni nin kɛra i la o tɛ haramu ye o tɛ haramu ye ɛɛ mais musow bɛ maloya fɛn dɔ la kɛrɛnkɛrɛnyala sunkalo kɔnɔ a kɛlen bɛ komi u b'u k'u yɛrɛ sɛgɛn kosɛbɛ muso dɔ bɛ yen u bolo bɛ don ji la mais olu ɲɛ b'a la u ka du kɔnɔ bɛɛ de bɛ na suguri dun ɲɔgɔn fɛ bɛɛ de bɛ sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ bon ale bɛ sin ka maloya ten ni muso bɛɛ nan'i sigi dumunikɛyɔrɔ la n'ale fɛnɛ ma n'i sigi mɔgɔw bɛna ayiwa siga ko kori karisa bolo tɛ ji la dɛ kori karisa bɛ seli dɛ bon o maloya bɛ muso dɔw sɔrɔ duba la u bɛ t'u yɛrɛ bila fɛn na f'u bɛ jurumu sɔrɔ a dumuni kɛli ne kan t'o ma mais a seli kɛli ni maloya ye ka fara jama kan ka seli parce que ko n'e ma n'i jɔ sisan ka seli a bɛna taa kɛ mɔgɔw ɲɛna k'i man sanu ɛ hakilima bɛɛ t'a dɔn k'a fɔ e bɛ cogo min na e kelen de don n'an ba aisatu delila ka kasi alakira bolo sallallahu alaihi wasallam hiji kɛyɔrɔ la a kasira k'a fɔ ko mɔgɔw bɛna segin ni hiji ni umura baraji ye ale bɛna segin ni hiji dɔrɔn de ye k'a ma umura kɛ alakira ko cogo di a sɔrɔla k'a ɲɛfɔ alakira ye k'a ka dunanmuso de nana alakira ko nin mun filɛ ko nin tɛ baasi ye ko an fa adama denmusoman fɛn o fɛn bɛ yen ko nin bɛ k'a bɛɛ la muso min yɛrɛ bɛ yen k'i tɛ kalo labɔ ye i bolo tɛ don ji la ni si kɔrɔbaliya tɛ denmisɛnnin ko juguya tɛ o b'a yira ko bana de b'i la wala o b'a yira ko bana de b'i la e yɛrɛ man kan tɛ ka dimi ko mun na i bolo donna ji la e kan ka ayiwa jɔrɔ de mun na i bolo tɛ don ji la parce que n'i bolo tɛ don ji la hali i ka denko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛna gɛlɛya o tuma na musow ka hinɛ u yɛrɛ la n'i tɛ seli wagati min na maloya ko tɛ kana maloya bada k'i jɔ jama fɛ ka seli ka sɔrɔ e bolo bɛ ji la o ye haramu de ye dɛ kana maloya mɔgɔ ma ka suguri dun k'i yɛrɛ bila kɔngɔ la ka sɔrɔ e bolo bɛ ji la i yɛrɛ b'a dɔn mais k'i yɛrɛ bila kɔngɔ la ko n'i m'a kɛ tan o tuma na mɔgɔw bɛna dɔn k'e bolo bɛ ji la ne ko mɔgɔw mɔgɔw mɔgɔw a tɛ mɔgɔ ko ninnu b'aw kunna ten sa ala ko cogo di kira ko cogo di i ka baara kɛ n'o ye i ka jɛ i ka yafa mɔgɔw ta nin ma n'o tɛ i bɛ sɛgɛn dɛ i tɛ lafiya dɛ o tuma na balimamusow k'i bolo to ji la i bɛ se ka zikuru kɛ basi si t'a la o kɛra sunkalo ye o kɛra sunkalo tana i bɛ se k'o kɛ mais k'i bolo to ji de la a bɛ haramuya i kan i ka maga kuranɛ la a bɛ haramuya i kan i ka seli a bɛ haramuya i kan i k'a fɔ k'i bɛ sun ka da kan i bolo bɛ ji la maloya si kan'i bila o la